ekene m ogbu ọja ana m anụ ka ị na-ekwu ana m anụ ka ị na-ekwu ịma na ọkụ esi eme ka ekwesị akpọ ya Yes. eh, n'obi eze ọba na m- ana nri aka ji ọfọ igbo niile gbaa gburugburu ka anyị nọ na ezumezu um, of Igbo cultural heritage sanctuary ya ka anyị nọ n'ime ya ugbu a maka na ihe anyị ji bịa ebe a bụ na ụfọdụ akụkọ akụkọ dị iche iche gbasara Igbo ụfọdụ akụkọ akụkọ dị iche gbasara ndị nri na nri anyị wee chọọ ịma nke bụ eziokwu ndị ndị bụ ndị Igbo Ọ bụ nri ka Igbo si. Ya mere anyị ji nọrọ na nke aka ji ọfọ Igbo niile Igbo dum na obi ezumezu Igbo Cultural Heritage Sanctuary ndị Igbo na nri ka anyị nọ eh, aka ji ọfọ Igbo niile anyị ekene gị ọ ga-adịrịrị gị na mma
anyị nụrụ akụkọ gị ka i si akwalite ọdịnala na-akọrọ ndị Igbo ka ndị Igbo mata ebe ha si na ihe niile ị na-eme ma na social media ma ebe niile ị na-eje na ịkwalite ọdịnala Igbo ibido kemgbe ụwa ee mana ihe anyị ji bịaba bụ dịka e, eze ọba nri niile bụ ịmata akụkọ ahụ a na-akọ gbasara ndị Igbo onye bụ onye Igbo ee kedu mm, ebe ndị Igbo si ndị ihe nri ọnọdụ ndị nri nọ na Igbo ya ka anyị ji bịara abụ m Chiziani nke Solid FM nakwa Kpakpando African TV na Kpakpando TV na Chiziani TV ya mere anyị ji sị na ụwa na-ajụ anyị anyị chọrọ ịma nke bụ eziokwu nna anyị eze ọba ah, daalụ nnọọ rinne igbo igbo ekene m unu igbo ekene m unu a sị ọkụkụ tuhie onu ji ya ọ mụ wụ nna eziokwu igbo niile ee nna eziokwu igbo niile a sị m ọkụkụ tụhie onu ji ya Mm. ọ nna eziokwu nna bụ nna ee nna nke mbụ mbụ n'ala igbo niile nna nke ya na francis akanu ibiam takọgolo ọjị nna nke ya na Zik of Africa takọgoro ọjị nna nke ya na K O mbadiwe takọgoro ọjị hmm. nna nke ya na ojukwu na nnewi takọgoro ọjị ee eh? kedu onye mụ na ya atakọbara ọjị kedu onye mụ na ya anọkọbara nna nke mụ na ekwueme takọgoro ọjị na ikoyi o nwere ugo na biya nna nke mụ na abirikete one eze ugochukwu of ụmụnze takọgoro ọjị ana m agwa ka ị wee mazi alụ nna nke mụ na okwadike igbo ukwu na-anọ na-akpa nkata the elders of ndị igbo kedu ihe ị chọzi ka m gwa gị ee mbọsị e nwere mitin anyị jere na nke francis akanu ibiam anyị nọ n'ụlọ enu be ya e nwere river kewara anyị ee ndị igbo na cameroon na ụnwana ị nọ n'ụlọ enu be ya na-eme ka unu wee mara etu ọ bụrụ obere mma si rapụcha n'igbo adịghị akwado mmadụ mgbe ọ dị ndụ unu nee mgbe ojukwu e niri ojukwu ọ mụnwa kwuru okwu ikpeazụ a wee bunie ya gawa nnewi ọ mụnwa kwa sị igbo adịghị akwado mmadụ mgbe ọ dị ndụ maka mgbe e chiri ojukwu anyị chiri ojukwu eze ndị igbo e nwee ndị dee akwụkwọ sị who made ojukwu eze ndị igbo na-akparị onwe ha na-akparị nna ha that's why ihe mberede na-emekarị ha and ọ ya-akwụsị ị ya-ekwu okwu ị ṅụọ iyi na ọfọ sikwawodo nka ndị na-abụ iyi ndị na-abụ gọvanọ ndị ya-abụ senetọ ndị ya-afụ na eziokwu ya-apụta n'ala Igbo tupu m kwuo okwu a dị omimi ka m ṅụọla Igbo iyi eji m ọfọ ṅụọ m tụkwata asị ka m jina afụna ụmụ ụmụ m m tụkwakara asị ka m jina anọna mgbe chineke ji wee kee m asị karịziri n'ala igbo e jee na soshal midia afụ m nke onye ofu onye nwa enugwu ukwu na-eme nollywood jee na agbam tv wee na-ekwu nri si ya nri asịrị ya nri ji wee si ya na ba ndị agụ- na-agụ okwu o- o- o- mmadụ amarọ ihe mmadụ onye emekata zuzubaa ọfịa onye na-ezuzu emekata si na je na eh, Enugu Aguleri anọrọ na maapụ Igbo elifọt ebe mere research si na ya abụrọ isi Igbo kedu ihe na-ezuzu ndị Igbo gịnị na-awa ha anya aṅụrụ m iyi nke jee na agbam TV ya pụta ṅụọrọ Igbo iyi na-eme Nollywood ee si na nri bụ abụrọ afa obodo ọ na-ewe m iwe rinne abụ m a mụkwa m amụ abụ m ee eze ọba na nri echichi ya ya echichi kpọọ sọsọ m bụ onye chiri ya na nri nwerọ onye ọzọ e nwere ndị mekata si ka m chiri ya zee sị na ba na-echi ọba ọbụla eze ọba arụ ọfọ jide ha ana nri ya-ejide ha gbaa oyi inu okwu nkwunye ya na-echi ya echi echiri m ya echi gbaa oyi inu mbọsị ọbụla m kwuhie ala ala jide m ihe m ma-agwa igbo eziokwu agwa m igbo na m ma-agwa ha eziokwu gbaa oyi inu eji m ndị na-echikpọ eze ọdịnala igbo eze ọdịnala na omenala igbo nke mbụ na mbụ n'ala igbo gburugburu na-akpọ ugo eze nrikwu one of nri kingdom eze ọfọ igbo
aka ji ọfọ Igbo niile Odenigbo one of Igbo land the most popular man in Igbo land gbaa eze nwara na obi ga-egbo onye nso Odenigbo one of Igbo land not of Nri who are you when I'm talking the truth will come out nri bụ mbido na njedebe igbo ma let me tell the simple truth ka m jiri nwayọọ maka na ya bụ ekwute okwu a mkpanye ihe Mm, ka m kuda ume nwayọ aka ji ọfọ ndị igbo na-eme mmadụ ka nkunie n'ike eze ọba nwayọ e nwere nwa obere akụkọ m ma-akọ nke mere ka ndị igbo na-aghọtachi onwe fa enwere the little history of Nri Kingdom enwere ndị bụ the first settlement ndị ntara nchara which is ndị nọgo na nri over 3000 or 4000 years before enwe the second history Menri nke si Aguleri wee jee tụrụ Enugwu Agidi wee bata na Mkpume Onyilenyi wee bi come to settle at we ask them to come and settle at that's the second thing that is confusing Aguleri people ndị Aguleri people sịzi na ọ bụ ha na-echi nri eze inu na ugbu a for the history of time immemorial na Aguleri na-echi nri eze ọ nri na-echi obodo niile nọ n'Igbo nri produce-lụ ọzọ nri produce ife niile a na-eme na nri Nri this is the citadel and the epicenter of Igbo civilization gbọọ inu ife na-enye Igbo nsogbu semi illiterate itite a emechago research over 3000 years 2000 years google it

the two side of nri agụ ukwu which this man the nollywood some actor that went to bam tv say agụ ukwu is nri agụ ukwu is a name of three villages in nri uruoji agbadana obeagụ is called agụ ukwu but during the war and after the war they are transporters

so what are you distorting the history of Igbo land from tomorrow now Nkerefi will say Umuchukwu they are the, chu- the children the God children in Igbo land why are you deceiving yourselves Ọ ọ bụ eziokwu na eh, nri si na Israel? let me don't confuse me my friend let me talk there's no town in Igbo land that come from Iri ignore that uh, Aguleri man

ị na-ekwu na ọ bụ unu nwa kpọmkwem bụ ndị bụ nri yes we are the aborigines that is aka mkpịsị na diodo aka mkpịsị na diodo ifite nri hmm. or now call ikenga nri we are the aborigines we are here for over many thousand years before the second settler agụkwu ugbene they live at ugbene that agreement came from ugbene and from igala most of them are from igala ugbene

ma ọ bụ Jew. I said don't put a word Israel comparing it with Igbos. It's lie. Uh, what it's a big lie. Nothing like it. Listen, mm. what is yeah, ife jikọlụ Igbo na Israel bụ na a na-asị na ndị Igbo na-eme ka ndị mpaghara nke Israel ọ ndị researchers isichei e nwee amerịka esendị ha ga get kedu ndị a na-akpọdụ ndị igbo kedu ndị fa bụ ndị ọcha wee bịa n'ala igbo wee make all research wee jee gwa the american president na ndị a bụ ndị a kpọ the wandering jews of africa ebe jews si wee bata na anyị na-eme dịka ndị jews dịka etu a ndị Lebanese na-aga that's why ndị Lebanese na find it difficult to establish where Igbo man is trading ebe onye Igbo nọ Lebanese adịghị abịa ndị Jews adịghị abịa because anyị na ha nwere ofu ụdị acumen anyị na fa na-eme ofu ụdị agba ọ bụrụ na anyị si na Israel nke a bụ kpọmkwem onye Igbo ọbụla nọ mgbe ọfọ gbọọ inu Akajiọfọ ọ dị mma ka anyị woziri ya kezizi ebe Nri ya aborigine dịka i si kwuo si gbasabazie maka na ụfọdụ okay thank you mm, ụfọdụ nwee ike nụ asị na hawa si Nri yes mm.
Nri Nri bụ the aborigines and the more than 250 towns immigrated from Nri I'm the chairman that I host them during the time when Obi Diegwe eh, Onyeso is alive. I host them from Kwara, from Imo, all part of Nigeria, all part of Southeast. Eh, nri nọchi ebe niile. Eh, part of the so many Menugwu Ezike is part of Nri. All Nri spread across all the Igbo nation mgbe o were Nri is a pathfinder. Let me tell you one Anyị bụ thing. Nkanụ, e nwee Nri dị na Nkanụ. Yes, let me tell you. Ị na mgbe ọ ya bụ Nri chọta ụzọ Nri were pathfinder Nri chọta ụzọ ọka amanye otutu ya akpụba ụzụ arọ abata ahịa azụba the entrepreneur akwọ na atọ igbo siwere igbo igbo ji wee biri e ji wee nwee alọ kọlọni nwee ọka kọlọni nwee Nri kọlọni ndị Igbo Nri gbasara ma Enugu steeti ma everything fa na-abịacha fa na-abịa e pay homage even during Tabansi Udene fa na-abịa e pay homage this is the truth that's why I swear with my life with the life of my children to destroy those who start telling lies

who then will speak I will tell him eh, ọ sị na-ekwedakwa ụda ngwe ya bụ otu e ji wee tụọ ya who will talk eh, Akajiọfọ eh, o wee dobezie ya kịtazi ihe anyị chọrọ ịghọta dịka anyị wabụ ndị na-achọ ịghọta nke bụ eziokwu kedụzi ya bụ na Nri bụ Nri bụ isi Igbo Nri bụ Nri bụ isi Igbo the citadel ebe ihe niile bidoro anyị nwa bidoro nkọ ji anyị nwa wepụtara ji anyị nwa wepụtara ọzọ anyị nwa wepụtara ichichi niile a na-echi n'ala Igbo onye Igbo gọnọrịrị ya Nri nya bụ ala ọgara na zete mmiri ask your father ask your forefathers ihe m ji bajụba ebe a ma anọ m anọ m ebe a e si ebe e si onye jecha je na-eme nchọpụta sị na a sị ya bịa n'obi gị obi nri bịa were ọfọ yes nke a mere ọkwa ọnya Yes. n'ala igbo fa bịalụ etu a ka fa si abịa ma ndị si ọgwashi ukwu ma ndị si obodo ndị na-achọ abịa na nri ka ha zụ okwu na-egbu ezumezu mgbe ana m anabata ha dịka ụmụ m maka na enwere ụmụ nri ụmụ nri ya ụmụ anyị mụta nri ka nọ nri is not dead but enwere ụmụ nri ya ụmụ anyị mụtacha fa na-abịa Ee, ka ndị Igbo mata na e nwere ife bụ ụmụ nri ụmụ na nri kpọmkwem nri na-ekwu ọ nri bụ nri na-ekwu kịta ọ nri bụ nri ka mbụ ee ịṅụọ m ihe ịnwụnyụ anya ọ nri bụ nri na-ekwu bụrụ aka ji ọfọ Igbo niile bụrụ eze ọdịnala na omenala Igbo gbara gburugburu nke mbụ na mbụ n'ala Igbo bụkwara eze ọfọ ọfọ aka ji ọfọ enwezi ebe a ga-asị na nri bụ nri si bata ebe na obodo nri ebe anyị nọ ugbu a ị ma na mmadụ na-epu epu ị nee anya mmadụ history mmadụ hmm. ee enwere ndị si n'elu daa E, mmadụ na-epudu ka o megwuo ndị nọrọ nọtara ịgba ndị mbụ na ndị egede ndị na-amara ebe ha si ma si na anụmanụ bido transform ọ wee luo wee bụrụ mmadụ ị nwere ike ịkọnụ maka na ịma na anyị adịghị ede ede na ndị ọcha na-eme research na ife kọrọ anyị abụ na anyị edere history so mụnwa m bịa kọwa na e nwere ndị bịagoro nọdụ that 2000 or 3000 years before ndị esi ebe a but na etu nsi nna m ha si wee gwa m e nwere obodo ndị nọ gboo tara ịgba dịka ndị adama ndị adama na ndị mbụ na ndị egede emekwa na ọkatago mechie ndị si ebe a n'ebe a na-abịa emekwa abịa na-emekọta nwanne ndị bi na achala bụ ofu ị nekwa ị fụ na enwe ndị sikwa achala bịakwa na nri enwe ndị si obodo dị iche iche bịa pụta enwe first settlement second settlement third settlement and the fifth settlement Ya bụ Ah, ndị bulu. nri- the- the first settlement bụ ndị nri bụ nri Mm. ee mechie the second settlement abata ndị ọtọta mmadụ akọwachi ihe niile etu nna m si wee kọwara m so that eh, mmadụ etinye ebe asị achọrọ m mgbede enwere the third settlement ya the three villages mma bụ ndị bụ the aborigine bụ adama ndị adama nya ụmụ diana ụmụ diana mhm. na ekwe na ịka second bụ uru ọfọ na alọ uru ọfọlọ uru ọfọ na alọ the third diodo Diodo. Diodo. Diodo. Yes. That is the first earliest settlement. Famidokwe mmadụ ebe a but that's the earliest settlement before e nwee the second batch that came from Enugwu, the brother of Enugwu, and ha na-azọ power. Onye bụ diọkpara na onye abụrọ diọkpara. The second settlers ndị base na Mkpume Onyilenyi before they came down to our we gave them our farmland called Agụkwu is

nri remain nri nri attached to the eze nri nri is the name attached to eze nri the founder of nri kingdom ọ dị mma em, ọ- ọ kwa unu na-anụ ya ehe. a sị na m, a- a- a- a- aka ji ọfọ igbo niile ataala akị ji eze ya bụ ị na-akọzi em, ihe ọzọ m chọrọ ime na nchịkọta okwu bụ e nwere akwụkwọ ebe e dekọnatara ihe a ọ ga-abụ onye chọọ ije na m ije weta ya ugbu a ga-egosi na n'ezie n'ezie na nri bụ nri bụ eh, na nnọọ adama nakwa uru uru ọfọ na alọ na diodo bụ ha bụ ndị mbụ yes bụ ndị nri yes so many books are that's why i say go to amazon

bụ ha bụ ọ bụ the ha bụ ndị- aborigines of Nri Kingdom. ọ ha bụ ọ ha bụ ndị mbụ bata a- a ga-akpọ maka na onye ọ bụna pụta sị jebe na nri na ọ ọ ebe a ka igbo niile si Yes. Ọ- igbo niile o si na nri ka ọ e nwe ndị ọzọ bịara ha na ndị nri bụ nri wee mebezie ebe a niile a na-akpọ ana igbo Ee, ife m malụ isi nsụkọ gbara ya bụ na igbo igbo dị omimi igbo ịma ntụchegbu igbo mụ bụ nwa sị na m ntụbe igbo nọ na igbo a ka mmadụ izizi chineke ke na ala igbo ma ala afrịka ị ma na m abụgoro onye asị but a na m agwa gị nke akwụkwọ dee nke ndị nna nna anyị kọrọ maka ihe gbasara nri history ka m na-ebreki gị down Mm. but e nwere lejja ebe a sị na iron melting centre na ngwu ndị mmadụ bido melt iron igbo gbasalụ rinne Mm. ama akọchanwu akụkọ igbo i nee anya arọchukwu na-atụga but i nee anya na history of arọchukwu ntụga ma ntụtụ ụka ha na-eme ị ma na ọ wụ kalaba ha bụ ndị kalaba their culture and everything does not signify igbo culture ọ na-eme ọkọnkọ na-eme ekpe it's not any igbo culture Other than entrepreneur, they use long juju to start selling to uh, That's why they are very influential in Igbo land. So ka iji na-abịa na gwuo ihe ma ya akọwanwu. Mm, ọ dị So- mma ọ- ọ ya ka m ji jụọ ịma na ihe butere dịka isi kọcha bụ na onye aka onye a, onye aka onye a. ije n'obodo ụfọdụ ijebe ya n'ala Igbo asị na ndị nke a bụ ndị ọbịa na ndị nke a bụ Yes, ọ dị ebe na ndị niile. nke a bụ And ndị ọbịa na-aka awa anya take over the whole town. Anytime dịka etu Agụkwu si Agụleri bata Nri. they take over the town etu a ka ọ dị n'obodo niile ọ ndị ọbịa ka a na-aya ndị mbịambịa ndị mbịambịa na-ata ọkpa anụ n'ala Igbo go to any town in Igbo land mana ọ dị mma ị sị na onye Igbo bịara abịa n'ala Igbo
e nwere etu esi bịa ihe akọwa ịchọ mma a sị na ekwe dakarị ụda agwa osisi eji wee tụọ ya ndị ahụ na-agba aghara n'obodo wee tụọ ya esi melu ife ịgwa ha ebe ha si a na-agwa mmadụ eziokwu ka o wee nọdụ nwayọọ mana ikwube dịka isi kwuo onye ọbụla bịara abịa kama na enwe ndị bu ụzọ bịa n'ofu yes enwe ndị bu ụzọ bịa n'ofu yes yes dịka isi na aborigine Nri bụ Nri na ọ ha bu ụzọ bịa ebe a yes ndị ọzọ bịabazie yes igbo niile bịara abịa na ọ ya bụ ka ọ pụtara mba ọ bụrụ ị ghọtara ife m na-ekwu abịa n'obodo enwe ndị nwe obodo ndị diala ghọta ife m na-agwa gị agwara m gị na onye ọbụla bịara enwego ndị eji mara obodo ya bụ ndị diala ndị nwe obodo but ị bịa ajụwa m sị kedu etu ha si mee m sị na nwere ike bụ na ha bịakwuru abịa ịghọtago Mm. enwere onye onye puru ka ome enwere onye puru ka ya kwuo ahụ m oyi wite ọfọ Mm. so ajụghịrị m ọnụ enwe ndị nwe obodo a na-enwe obodo enwe Mm. ee but ị bịa jụwazie m na onye ọbụla bịara mba ya ga abịa enwere ndị enwere enwere ndị m- e, akpọrọ n'ala enwere ndị puru ka elo mmadụ na-epu epu Daalụ. Daalụ. ekele m Daalụ.
ọ bụ Akajiọfọ em, ka anyị nọ n'obi ya ọ dị mma eh, ka anyị na-achịkọnata ya kedu ihe ị ga-agwa ụwa na-ekiri anyị ụwa na-ege anyị ugbu a eh, gbasara ihe eji mara Nri bụ Nri na ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo niile gbasara ka Nri ndị Igbo si bido ji bịa ee ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo ndị Igbo kweta n'eziokwu ife mụnwa believe na ndị Igbo likelu asị ịfụrọ ka ndị oke ite mere ị na-afụ Rolls Royce na-afụ lines of car Igbo ọbụla onye Igbo ọbụla wa asị ịtụrụ ala onye Igbo asị o kweta gị dịka etu a ndụ na ndụ achọrọ m ka ndị Igbo celebrate my life not when I'm dead ka aja gị mma na ndụ ka nja m mma na ndụ ka alụọlụ m obu ka o ndị Igbo beta ka ịbịa chụrụ na akwụ ọ ife m chọ ka Igbo meelu m na ndị Igbo alikeka asị ụgha tụọla onye Igbo ụgha ọ ya-ekwe ife eji malụ Nri bụ Nri bụ na Nri ife Igbo ji wee bụrụ isi Igbo niile bụ na Nri na-agụ arọ ndị bidoro ịgụ arọ We are now on the 1,300 Iguaro. How can somebody nọ na 20 Iguaro si something si na ya abụzialụ nna ya diọkpala? Nna, it's very funny. I have to speak the truth. Somebody gụrụ arọ 1,200 and something bụ nke e chetara echeta nke e dere ede n'akwụkwọ 1,200 and something years. Why na ya etiga eze? Ndị bụ na etiga eze first, second, third before that the written one mgbe before take over before enweta 1200 and something kedụzi etu mmadụ anyị nwa bidoro ịgụ arọ anyị nwa bidoro lunar calendar anyị na ndị China bụ the same lunar calendar that started from February that is the first month ihe mụdị na ọfọ ebido daba ọfọ ebido dabara ana ịma na ọgụgụ arọ igbo ebido ife eji ama na arọ igbo eruwo ịya afọ ọfọ ebido daba ọfọ enwewe akwụkwọ daba i nee anya n'ukwu ọfọ ka ị pụ i nee anya ị fụ na ọ nwa ebidogo mịwa mkpụrụ ọnụ n'ukwu ọfọ ee ana m aza aka ji ọfọ nkịtị na ọfọ puru na be m a ana m agba ngara nye ọ- nye ọfọ nri anyị nọzia n'obi ezumezu ọfọ anyị nọ n'ezumezu ọfọ matakwa na ụmụdiana nwere ọfọ mbụ na mbụ na nri before m chie echichi adama kpunye m okpu eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo ọfọ ọma puo na be m hmm. ọfọ ụmụdiana ọfọ adama mụtara ọfọ a unu nọ n'okpuru ya taa na ọ bụrọ m bidoro ọfọ na nri na adama nwe ọfọ na nri ọbịa nke a bụ na ọ mụtago nwa maka na ihe ọdịnala m na-eme tọrọ chukwu ụtọ ọfọ mmụọ niile adụ na be m wee bata na be m nri na-agụ arọ ya bụ nnukwu ihe kachasị igbo na-eme bịa na ndị obodo ọzọ na-amụzi ya ee nri na-eme ọnwa dị iche iche na-eme ụta dị iche iche dịka ọnwa agwụ nri na-eme ya ife nri na-eme erika nri na-eme ọnwa asatọ mana ị ma na ụka bịa mebichie ife ụmụ ihe niile a kịta ụka bịa mebichie ụfọdụ ụfọdụ ya 13 months adị efollowzi ya it's not flowing ọ nya ka m ji wee bịa ka m bido kwe nya ka m ji wee bịa weta the foundation for world peace and cultural reorientation m ji wee bụrụ international president to revive most of the thing and reform them i'm a reformer i come to reform igbo tradition and culture And that- that's why I came. Ọ ife m pụtara. ọ dị mma em, unu anụgo na a sị na ntị ga-anụ ihe ọ bụrọ oge ọ ha ka okpu ata ọ bụ eh, aka ji ọfọ igbo niile eze ọba na em, ala nri gbaa gburugburu aka ji ọfọ igbo niile gbaa gburugburu n'obi ya ka anyị nọ anyị nọ na obi ezumezu em, ọfọ igbo cultural heritage sanctuary ka anyị nọ kpọmkwem um, wee jụgasịa ya ihe gbasara Igbo ama m na ị nụgo nya um, enweziri gị ajụjụ ị ga-ajụ zite ozi gị na comment section maọbụ jee na eh, eh, Kpakpando African TV zite ozi ozi gị Um, ọ ga-adịrị gị na mma aka ji ọfọ Da- Igbo daalụ rinne udo dịkwara gị ya gazie n'afọ ise ise
isi mmiri the custodian of Igbo culture ọ dị ka ya nwụrụ anwụ nna anyị Ezeọba anyị ekene gị omenigbo ekene gị anyị kenekwu ndị ọbịa bịa na be anyị nna anyị Ezeọba anyị ekene gị ode njinji isi mmiri anyị kenekwa gị daalụ sọ ee ndị ọbịa bịa na be anyị ọ ya-abakwa gị ọ ya-abara ụnụ ebe ụnụ na-akwado igbo igbo ya-akwado ụnụ nna anyị Ezeọba chukwu ya-abụ ike gị chukwu ya-enyekwu gị ike ị ya-eji na-akwado igbo anyị aka ọkwa gị aja ana igbo ya-akwadokwu gị ya gazie na ọgbọ n'ọdụ ukwu ọgbọ ka anyị nọ maka onye amaghị e gosi ya daalụ thank you